Filɛlikɛlaw an bɛ bɛɛ fo an bɛ segin ka na an ka emisɔn kumandi kɛnɛ kan emisɔn min n'an bɛ segin an ka porofesɛriba franklin nyamsi wa kamerun wa afirika ale ka analiziw kan an balimaw ye an filɛlikɛlaw ye an lamɛnnikɛlaw ye bakurubaya la an b'o ɲɛfɔ sabu ka d'a kan kuma kun ye a nafa ye an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na an bɛna porofesɛri ka analizi jumɛn ta bi o ye double chantage contre le mali a ye walawalali kɛ o kan an bɛna ɲɛfɔli dɔɔni kɛ an balimaw ye a ko ja ko farafin jamana dɔw mali sigiɲɔgɔn jamana dɔw k'olu bɛ fɛ mali ka buruja u bɛ fɛ mali ka dɛsɛtabilize u bɛ fɛ mali ka ben mali ka ben de ka d'u ye ja a jamana fɔlɔfɔlɔ k'o ye senegali jamana ye ni o masakɛ kɔrɔ o tun ye abulayi wadi ye sisan ni o mara bɛ Macky Sall bolo ja ninnu bɛɛ lajɛlen bi Mali contre la voilà a filanan k'o ye Côte d'Ivoire jamana ye ni o marabaga n'o ye Kucalakaw ka dankelen ye Alassane Dramane Ouattara o kɔfɛ nizɛri jamana o fɛnɛ b'a la o marabaga kɔrɔ n'o ye mamadu isufu ye bi ni o mara bɛ bazum bolo bi o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni alizeri jamana ko ja k'o fɛnɛ b'a la ni o ɲɛmɔgɔ o ye muhamadu tebun o y'o ye o ɲɛmaaya b'o bolo ko ninnu bɛɛ lajɛlen de sen bɛ mali burujali la bi fɛ de mali ka bin Nigeria jamana ale min ye puissance ye regional kɔnɔna na ale ma a jeniyɔrɔ fin mali kunkanko kuma na a ma lamagali foyi kɛ ka bɛn mali ko ma a ma fara mali kan ko mali sigiɲɔgɔn jamana dɔw de kɛlen don ka mali juguya ka mali kɔniya ka fara mali juguw kan ka mali kɛlɛ mali ka ɲɛtaa mali ka unifiyeli ko ja olu ka hɛrɛ t'a la asidiya ni ɲɛngoya ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ ninnu fan fɛ ni mali taara ɲɛ mali mana unifiye mali bɛ kɛ puissance jamana ye ee regional kɔnɔna na donc o asidiya n'o ɲɛngoya kama u tɛ fɛ o ka kɛ mali benni ka d'u ye mali dɛstabilizeli ka d'u ye mali burujali ka d'u ye mali ka sigi a sen sanbara kɔnɔ olu ka hɛrɛ de bɛ o la mali jamanaden dɔ n'o ye gawoka den dɔ ye ko o bɛ nizɛri kɔnɔna na bi ale ye nizɛri ministre des affaires étrangères don ale ye mali buruja ka mali dɔgɔya ka mali neni ka sɔrɔ ale ye gawoka yɛrɛ de maliyɛn den don asumi masawudu a tɔgɔ de y'o ye ale ye burujali ta ka mali sɛgɛrɛ mɔgɔ bɛ se cogo di k'i bɔdugu k'o kɔniya cogo di ka fara maa wɛrɛw kan k'i yɛrɛ kɛlɛ donc mali sigiɲɔgɔn jamanaw bɛ mali kɔntoro la alasani daramani watara ta o ta o dɔnnen don ko o kama usumani sɔnko ale bɔra k'a ka pɔsisɔn yira anw ka belebele la n'o ye kolonɛl asimi goyita la ko ale faralen don asimi kan don o don ni ale ka laɲiniw sabatira senegalikaw fɛ ni ale kɛra senegali perezidan ye ale bɛ asimi dɛmɛ ka asimi kɔkɔrɔma don farafinna ka bɔli nɔgɔ la mali mana bɔ o ye farafinna bɔli ye nɔgɔ la kɔni alasan daramani watara ale kɛlen don ko ka soro guyɔmu kɔniya ka soro guyɔmu kɛ a jugu ye mɛ bi a ɲɛ tɛ soro guyɔmu na dɛ ko a ɲɛ bɛ mali ka yɛlɛli de la a ɲɛ bɛ mali ka puissance de la a ɲɛ bɛ ni mali unifiera don o don ka mali fara ɲɔgɔn kan mali sécurité ka bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw sabati mali bɛ kɛ puissance de ye Afrique de l'Ouest régional kɔnɔna na Mali de bɛ kɛ puissance ba ye o ɲɛsiranɲɛ kama a ka fanga makarali kama o kosɔn a ti fɛ abada a ka kɛ donc hali ni ale yɛrɛ tɛ fanga la n'a y'a dɔgɔnin bila fanga la o ko kelen de don Mali mana puissance ya sɔrɔ don o don ale ka tɔn n'o ye RHDP ye dan bɛ kari ale ka tɔn na o ɲɛsiranɲɛ de kosɔn donc a fɛnɛ cɛsirilen don mali ka ben o kɔfɛ ko daninba o fɛnɛ tun bi faralen don juguw kan ka mali buruja ani roch marc kabore daninba ale min ye kudeta kɛ kabore la kabore ko ala tɛ sunɔgɔ ala ye masa ye masa min ka ɲi ko barika bɛ mali kɔ duwawu bɛ mali kɔ roch marc kabore ale ye eh, sanction i bolo da sanction tali min kɛra ka ben mali kan le 9 janvier ale ye o papiye o signé ale ka fanga benna le 24 janvier o kɔnɔna na kudeta kɛra ale la k'ale gbalon ka ben bɔ fanga la donc ko mali barika jamana don mali ko ala tɛ sunɔgɔ dɛ ale y'a laɲini ko ka mali buruja a y'a laɲini ko ka mali ben ka mali sɛgɛn ala ye a ka baara kɛ le 24 ale ye siɲɛli kɛ le 9 24 ale ka fanga burujara an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin tun ye an ka emisɔn kɛnɛ ye an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ